ọ bụrụ na ihe a kọrọ n'akụkọ n'ihe o mere gboo oge ji ekwu odogwu ibe anyị na-ebere anyị kwụsị ọta ikike na anyị ga-enweta anyị anụrụ ọgwụgwọ ahụ n'isi ibe anyị si ibe iji wee si Ijipt wete na wabata obodo ọ bụrụ ka ịbịa wa akwa wa nọdụ ebe wa ịbịa ka enyere gị binye gị na ndị mmụọ niile gị na ha si aja ije ndị niile idu wepụta bụ ndị nwụrụ anwụ ma ndị e gburu egbu n'obodo na na Biafra wetara anyị ka anyị ọtọ ka anyị jee ọgụ ka anyị nweta ala anyị ahụ

ọ chọrọ ịyọta ndụ ahụ hụrụ ndụ ya bịa ịta ka yọta ndụ Biafra yọta ndụ Nnamdi Kanu yọta ndị ndị IPOB niile ma ndị- ma ụmụnna anyị ndị na- na-ebu na-akwụ n'iru ọgụ anyị si na nwere ibe ya emebe egwuru ọ ga-adịrị ha na mma mmeli bụ nke be ọ pụrụ ụtụtụ ba nwe mmeli ma pụọ n'ehihie ba nwe mmeli ma pụọ n'abalị ba nwe mmeli anyị bụ eke eke bi n'ihe na oruwo na omume gị bụ isi ụbọchị sụta ka anyị ji wee bịa- anyị ji wee bịa n'iru eri

n'oluwo na ọmụmụ ebe ọnụ ka onye na-alụ ya bido ka ọ merie ya ihe ogwe bụ ka onye tere aka ka ọ na ya nweta ọbịa o tere aka ọ na-arịka na pụtawo kọtụ nwe na-eje bụ kọtụ na-arịka ya na-eje ka ibe rịba ama mee ka ibe rịba ama mee ibe je mee n'ịbụ na aka ike ya agụ ndị juu aka ya akụtọpụ ha n'iru na azụ ba ya ebute ya kọtụ na-abịa anyị na-ekwu ba ya ebute ya adịba bute na onye soro ya anachị azụ ya bịa na chukwu si nụọrọ anyị ọgụ ahụ ma nye anyị mmeri

gị onye kere ihe niile ekere eke ma gị onwe bụ onye a na-eke ya eke gị onye nwere nwere mbido nwere ọgwụgwụ gị onye kechara anyị bụ ụmụ igbo site na ndị nna nna anyị fa onye anyị nọ n'ana ya tata bụ eri i wee sị na anyị nwa bụ ndị ga na-aza afa gị nwa bụ chukwu n'ụwa gbaa gburugburu i wee sị anyị zaba ụmụ chukwu anyị zaba nwa chukwu anyị zaba ike chukwu anyị zaba ọlụ chukwu Anyị zaba Ugochukwu hmm. Chukwuemeka Chukwubuike m Chibueze Chinyere ọ gị nyere afa ndị a niile anyị wee na-aza ya ụwa niile wee bụrụ n'ebe a ka i debere ihe niile i ji wee kụọ ụwa ma n'otu ihe maọbụ ihe ọzọ wee bụrụ na a gbapụrụ anyị anya mana tata na anyị afụgo ebe nya bụ mmiri nọ bido wee maba anyị ọ nya ka anyị ji wee gbakọnyọ tata a wee bịa gbaa gị okirikiri ebe a ife anyị ji wee gbaa gị okirikiri na ọ ngị gwakwara anyị sị anyị na ikpere na-abụ ka ọ na nwa ewu nwa gbuo n'ana ọ ṅụta nne ya ala ọ kwa nya ka anyị ji wee bịa taata bụ ụbọchị eke ife anyị ji n'aka bụ ọdịnana jikọtara igbo bụ ọjị nke unu gwara anyị nya ka anyị ji ekwu okwu ọjị bụ ọdịmma juru nya bụ ana igbo nke anyị nọ n'ime tata a wee sị na nya bụ oge kara aka na o lukwana na ọ mberede nyiri dike mana ọ mberede ka e ji ama dike ife anyị bịara tata bụ na ebe ahụ ị gbadawere ọsọ wee bịa sị na ebe a bụ ana anyị na anyị abịago ka anyị were ife i debere anyị ana ife anyị bịara iwere tata bụ ụbọchị eke bụ mbido izu ndị igbo maka a bịa na ana igbo na unu gwara anyị na agba n'anọ ka ọ dị tata bụ mbido izu ndị igbo na anyị bịara tata ka anyị werekwa ihe niile nke unu debere bụ ife ọma niile nke unu debere anyị nke ndị ilo bịa napụ anyị maka na ị gwara anyị site n'ọnụ ụnụ maka na ụnụ nwa maka na ife ọma si n'aka ụnụ abịa ụnụ gwara anyị na kama okwu si n'ọnụ gị eke kere ụwa pụta agaghị emezu na eluigwe na ụwa ga-agabiga anyị wee na-ajụ gị na igbo okwu ọnụ gị i ji wee kwuo okwu dị otu a i wee sị na okwu ọnụ gị bụ na ndị ala ọzọ agaghị abịa nara anyị ala nke aka anyị a na ndị ilo agaghị abịa megide anyị n'ala nke aka ya kama na anyị ga-enwere onwe anyị anyị wee na-asị eke kere ụwa bịa ị sị na kama okwu ọnụ gị agaghị abịa na mmezu na eluigwe na ụwa ga-agabiga anyị wee sị ee e, na eluigwe na ụwa agaghị agabiga kama na okwu ọnụ gị na ọ ga-abịa na mmezu na ihe anyị na-ekwu okwu bụ ndị niile na-eme okwu ọnụ gị ya nseke ndị niile pụta sị anyị na ọ ha nwa bụzi eze chefuo na ọ gị bụ eke kere ụwa bụ eze wee sị na onye ọbụla ọzọ kwụrụ ọtọ fa enwutuo ya ndị ahụ ka anyị na-ekwu okwu banyere ha taata sị na ọ bụkwa na anyị ji egbe na anyị ji mma na anyị aka agbatụsigo ndị a mana anyị ejirọ egbe anyị ejirọ mma na ọ ya ka anyị si wee bịa n'ọ n'isi n'isi iwu na ife mere na tutu ama bụ na a ga-eziri gụwa igwe kpatara na a da arapụ isi aka were agba ụrịọm na ụnụ kwu na a da agụghị isi anụ n'ite ọ ya ka anyị ji wee bịaba taata were ekwu okwu maka ndị a niile dị iche iche ndị na-agba mgba n'ụzọ dị iche iche ndị bịara ka ha nara anyị ihe nketa anyị nwoke eke nọ na fa nwoke orie nọ na fa nwoke afọ nọ na fa nwoke nkwọ nọ na fa nwaanyị eke nọ na fa nwaanyị orie nọ na fa nwaanyị nkwọ nọ na fa nwaanyị afọ nọ na fa anyị sị na fa niile ga-eji ana zere mmiri

ana onye bu ụzọ ọgụ a bụ oru gị nwoke bụ maazị Nnamdị Kanu onye ndu Yes. onye anyị na-afụbeghị ụdị ya mbụ kamgbe e ji wee kọwara anyị akụkọ afụdoro ebe e dere ụdị mmadụ a n'akwụkwọ Yes. o wee bụrụ n'oge nke anyị a ka i mere ka anyị fụ ụdị ndị a i wee gụọ anyị afa nke dị oke ọnụ ahịa ị sị na anyị bụ ndị indigenous people of Biafra o wee gwa anyị that before us there were none like us and after us there will be none like us that after we might have gone that humanity will seek to see people like us again but they will not see us i wee eke kere ụwa ebe ọ bụ na ị rọpụtara anyị n'oge generation nke anyị a n'oge ọgbọ nke anyị a na ị ga-eme ihe ebube nke dị oke ọnụ ahịa nke a na-emebeghị n'ụwa mbụ ụmụ gị abịakwana eke kere ụwa ụmụ gị abịa na tata bụ ụbọchị eke gị onye na-amụ anya n'okwu ọnụ gị fụ na ọ bịa na mmezu i wee sị anyị bụ ndị na-echetara gị ihe anyị edere na du ọkwa ya ka anyị ji wee na-echetara gị na ị sị na a rịọ na anyị ga-arịọta anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị kụọ na ị ga-emeghere anyị ụmụ gị abịakwana eke kere ụwa tata bụ ụbọchị eke dịka anyị na-akụ meghere anyị o dịka anyị na-achọ ka anyị chọta o eke kere ụwa dododo ka anyị na-arịọ gị ee anyị amakwa na ebe anyị ebido ọkwa na ụmụaka ka anyị bụ na-asa arụ n'afọ n'afọ mana gị bụ onye na-eme ihe niile chetakwa na ọ gị bụ eke kere ụwa ka anyị ji wee ṅụọ iyi anyị ji gị bụ enu wee ṅụọ iyi were gị bụ ana wee ṅụọ iyi were mmiri ṅụọ were ikuku ṅụọ wee sị na ụmụaka niile a kpọrọ ha ndị volunteers ndị na-eso maazị Nnamdị Kanụ n'azụ na ha ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. anyị sị na ọ bịara egbu ha ga-egbu onwe onye ọbụla na-echara anya wee sị na isi ba na-awa aja onye a ga-eji isi nke wee chụọ mmadụ ọbụla ọ sọ nya bụrụ gọvanọ ọ sọ nya bụrụ elda ndị na-akpọ sị na ha bụ highness nke sị na ife anyị na-ekwu okwu ebe a na nke unu nyere anyị na ya agaghị anọ n'ime mana ọ gaghị enwe isi anyị sị na ha niile ga-ebeta isi bata ihe na a ga-enwe isi anyị sịrị osisi ọbụna fụrụ ụmụaka a ma ọ bụ anyị niile nọ ebe a wee tụba nkwe anyị sịrị egbe eluigwe si n'igwe gbaa ka o buru ya n'ukwu tụọ ya n'ala ee anyị sịkwa na ụnụ kechara ụbụba ụnụ ụnụ fụrụ ụbụba wee baa ya afa wee sị ụbụba ọbụna zichara imi ya tụọ ya n'arụ ya ee maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada na nwa ọkụkọ nwee nwe ngwa ọsọ ụnụ gwara anyị na ụnam ada egbu ebenebe kama na ọ na-abụ ụnam na-atụsị ọ na-ana ebenebe ọnya ka anyị ji sị na anyị ga-azụ ka afịa mana anyị ga-ana ka afịa n'ije a na anyị ga-agba ka nkwụ mana anyị agba ka ngwọ nọọ ife anyị na-ekwu okwu ya anyị ma na aja na- na- anyị anyị ma na ọgbaguru ga-enye mkpume mana ọ ga-anyụ uri ya na akpana maka na aja ada egbu edi dịka anyị jikọrọ aka ọnụ tata ekekere ụwa si otu a wee gbaa ana niile ebe ala biafra niile okirikiri adị na ọgụ gị bụ eriọ gị butere ụzọ ọgụ a bute ụzọ ọgụ a onye ọbụna ekwetarọ n'ife a na-ekwu kutue ka ọ nwụọ ozugbo ị gwara ife ọbụna i kwuru na ị ga-eme ka ọ bịa na mmezu anyị ekwuo na-ekwubie si na otu a ka ọ ga-adị tata bụ ụbọchị eke n'afa chukwu okike abịama pụrụ ime ife niile ise ise ise